de filɛ ka maa dɔ ci ka na ni hɛrɛ kɛ anw tɛ tan ja u ma se k'a dɔn u banna den min na u ye min gɛn k'a ye dɔnkili da o de filɛ ka hɛrɛba sɔrɔ dɔnkili la ka wari sɔrɔ dɔnkili la k'o wari ta ka na n'a ye faso kɔnɔ a bɛ ka faso jɔ u hakili la ko maa wɛrɛ ka wari don e mari masa n ko ni maa ma sa i ma ban kan'i jigi latigɛ adamaden na dakan tɛ maa ta ye n ko dakan ye ala de ta ye e m'a ye maa dɔ bɛ maaninya la bi sini i b'a ye maaba la e ma maa dɔw kɔrɔsi ɛɛ ko karisa e ala ko diɲɛ yɛlɛma caman ye dɛ k'a sɔrɔ a tun b'an kɔrɔ yan o don b'a sɔrɔ bilidingi ni vilaw b'a bolo diɲɛ yɛlɛma caman ye o don ba kaba a y'i ba muso in na ka maaw wele ko sisan ale yafara mirama ma a ye sarakaden min wolo ale ka du kɔnɔ n'o kɛra dɔnkilidala ye o de tun y'ale lakari sisan a ka bɔ a ka du kɔnɔ o bɛ kɛ don min aa o don ba kaba kunɲɔgɔn kɔntannen don fɛn bɛɛ b'a bolo wari bɛ yen hɛrɛ bɛ du kɔnɔ mɔbili dɔ nana maa si ma mɔbili in ɲɔgɔnko ye dugu in na maa kelen bɛ k'a boli mɔbili wɛrɛ tugulen b'a kɔ o don imurana nana ka na mɔbili jɔ a faso da la a kɛlen ka mɔbili jɔ wari valisi de tun b'a bolo a bɔra k'i jɔ yɔrɔ min na maaw ɲɛ d'a kan maa si m'a dɔn k'a fɔ nin ye imurana ye ala n'o o don a cɛ ka ɲi a jɛlen don a kasa ka di ɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ y'a jɔlen na jɔ o jatigɛra ko nin ye faamaba jumɛn jɔlen ye a ye juguya kɛ den min na a dɔgɔkɛ min na k'a b'a faga siɲɛ kelen k'o kɛra dɔnkilidala o de jɔlen filɛ cɛ kelen bɔra k'i jɔ a ko cɛkɔrɔba a ko den ɲuman min ye wari bila ka na d'i ma ka wari d'i ma ka balo d'i ma a k'o de filɛ cɛkɔrɔba ni boli bɔra ka na a ko n den i ni cɛ i ni baraji e n den i ye bonya min kɛ n ye ala k'a to i ta k'a k'i ye i b'a na e fa n'i ba ka ɲi dɛ u ma se k'a dɔn ko u dɔgɔnin don ala ni hɛrɛ bonya kojugu kɔrɔkɛ de tora ka siga ko un ne ɲɛ bɛ ko dɔ la e ko nin tɛ imurana ye fewu wa imurana gɛrɛnna cɛkɔrɔba la a ɲɛji bɔra a ko ba ko ne don ɛ a ko jɔn a k'e ko cogo di ne ma a ko ba ne don a ko ba jumɛn a ko ba i ka imurana fili kɔrɔ tasale tun bɛ cɛkɔrɔba bolo o binna nunɛti tun bɛ cɛkɔrɔba ɲɛ la o binna cɛkɔrɔba y'i sigi dugu ma ko layilayilala mamadu rasulula n sakuma tɛmɛna n kan nin bɛ se ka lakali da la wa a y'i kɔ filɛ k'a kɔrɔkɛ lajɛ a ko banjo ne don e banjo ne don i dɔgɔnin don aa kɔrɔkɛ jɔlen y'i kunbiri a kasira du bɛɛ malola a ko baba e ka ne lajɛ ne k'e ka ne to yen ne ni n dakan don jɔn bɛɛ n'i dakan e m'a ye ne ni den tɔw tɛ kelen ye hali an farikolo tɛ kelen ye ne fa baba ne bɛ sɛgɛn aw de ye baba ne ni n bolofɛn bɛɛ ye e ta ye baba ne nana n faso jɔli kama ne nana dugawu ɲini i fɛ dugawu kɛ ne ne bɛ dɔnkili da bi ne tɛ jeliya kɛ maa la ne bɛ maaw lanisɔndiya ka dɔnkili de da ala y'o kɛ hɛrɛ ye ka hɛrɛ d'u ma baba ne bɔra ne ni diɲɛ kan bɛnna diɲɛ y'a bolo fila kɔrɔta ka ne kunbɛn ala n'i ka dugawu a taara ka taa s'a ba ma ko mirama o ka minɛnw faratɔ don ɲɔgɔn kan a k'e bɛ taa min o ɲɛ d'a kan ko n den nin ɲɛ ye wa musokɔrɔba kasira k'i bin a den kan u kasira ni ɲɔgɔn ye a k'e bɛ taa min ne ba a k'i fa ye ne gɛn ko ne ka taa k'i tere de filɛ ka gɛlɛya lase ale ma k'o de y'ale tiɲɛ e mari masa a y'a ba tɛgɛ minɛ ka bɔ kɛnɛ ma e a ko ne fa hinɛ ne ba la ala kama ne de ye dɔnkili da ne ba ma dɔnkili da dɔnkilida ka di ne de ye ne ba m'a fɔ ne ye tile kelen n ka kɛ dɔnkilidala ye cɛkɔrɔba kasira ee a ko a y'i kɛ to o yɔrɔ la a ko imurana a barika ala ye ee imurana i bɛ yafa n ma wolo kɔnɔ ne y'i tɔɲɔ dɛ ne malola e ye kabi don min na ne ka foro sɛnɛna ne malola e ye nka ne ye hɔrɔn de ye n ye maloya bɔndala kɛlɛ de k'i fɛ n den hali i bɛ maa wolo dakan ye ala ta ye ni maa sago b'i den dakan na bɛɛ den bɛ kɛ peresidan ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ den bɛ kɛ minisiri ye diɲɛ kɔnɔ e n den n y'i tɔɲɔ i bɛ yafa n ma i ka dɔnkili da bi ne sɔnna a ma jaa baara lankolon tɛ diɲɛ kɔnɔ e ala jaa n'y a pas de sous-métier kɔngɔ tun bɛ anw na don min na e ka balo bɛ na du in kɔnɔ yan ni anw tun ma fɛn dun o don o dugujɛ su tun bɛ bɔ du in kɔnɔ yan nka n den ni min bɛ anw na bi i ka ni filɛ kɔrɔ kɔrɔkɛ jugu maloya kojugu bolila ka don so kɔnɔ a kasira a taara s'a ba ma a ko n ma nin bɛ se ka lakali ne ka diɲɛ bɔnɛ bɛɛ da n dɔgɔnin jugujugu kan ala ka nin hɛrɛba in di o ma han tɔgɔba bɛ nin ne dɔgɔnin na jeliw bɛ ka kuma a ma hali ne fa malola ye ma nin tɛ se ka kɛ koyi kɔsen tɛ bila ɲɛsen ɲɛ walayi ne tɛ se ka kɛ n dɔgɔnin fɛ n'o tɛ n bɛ malo ne bɛ se ka ɲɛ jɔ n dɔgɔnin ɲɛ la wa aa mari masa imurana a ye hɛrɛ kɛ du bɛɛ lajɛlen ye cɛkɔrɔba nana a nalen waati min na a ko n den ne y'i wolo n tɛna se ka n bolo da n kɔ i ye nka n b'a fɛ i ka yafa n ma e a ko ne fa ne yafara i ma fɛn kɛ n na a k'i ba a ye kalikan kelen fɔ n ye bi n y'a dɔn k'a ye tiɲɛ fɔ a ko n'a sɔrɔ ne de den ye e ye ala k'a to e ka den bɛɛ dan du in kɔnɔ yan a ko nka ni ne den tɛ e ye ala k'e kɛ fugari ye i kana den foyi dan ala k'i kɛ fadenw sen na sabara ye bi de ne y'a dɔn ne den y'i ye e n den i bɛ yafa n ma a ko imurana i bɛ yafa n ma ala kama ne b'a kale kabayaw tɔɔrɔ koyi ni n ka juguya ne ni n ka hɔrɔnya n ko hɔrɔn e mari masa hɔrɔnya tɛ baara la koyi baara t'i wɔsi la kana maa faga kana bin maa kan kana wari ɲini ala tana kan kana maaw tɔɲɔ k'i b'a fɛn ɲini ala t'o de fɛ n'o tɛ baara caman bɛ yen hɔrɔn bɛ se k'a kɛ ɲamakala b'a kɛ aa a ko a ye yafa n ma cɛkɔrɔba maloyara a den ye o don o don tilema hɔrɔnkɛ nin ni o ye imurana a donna so kɔnɔ a ye miliyɔn kelen ta k'a d'a kɔrɔkɛ ma ko n kɔrɔ hɔn i ni nin ka kan ee kɔrɔkɛ ko n dɔgɔ ne ye ko bɛɛ k'e la ee ala yɛlɛla a ko n kɔrɔ i ka duwawu bɛ ne kɔ a m'a ta sara a kɔrɔkɛ la a ba sinamuso min ye juguya k'a la n'o ko ko k'a faga a taara so ma a ye sanu garamu kɛmɛ de d'a ma ka waa kɛmɛ d'a ma musokɔrɔba jɔlen y'a kun a malola a y'a balima bɛɛ sɔn a ye masɔnw wele ko ka du ci k'a jɔ k'a kɛ vila ye du yɛrɛ min ɲɔgɔn tɛ karice yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔkɛ dalen ja tigɛra a ko ni nin kɛra ne bɛ sa malo bolo kɔrɔkɛ jugu nana i kanto a muso ma o tun b'o wele ko mina a ko mina walahi ne ni n dɔgɔnin tɛ se ka to ɲɔgɔn kan ne malolen don n dɔgɔnin ye ni dugu jɛra ni ne ɲɛ jɔr'a la fo n ja bɛ tigɛ anw ye juguya bɛɛ kɛ nin na yan fo k'a fɔ k'an b'a faga e anw bɛɛ de sirilen bɛ o la bi a bɛ anw balo a bɛ hɛrɛ k'anw ye ee a tɛ ɲa an bɛ fɛn kelen de kɛ ne kɛ ni n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka n dɔgɔnin faga walahi n b'a faga n'a sara bi ne de ta ye wari bɛɛ ye o ani nin wariba in min nana an fa kɔrɔla o bɛna sa a tɛ mɛɛn ne de ye du denkɛ fɔlɔ ye ha e n'o tɛ nin tɛ se ka ɲɛ dɛ e ka kɔsen bila ɲɛsen ɲɛ tan e hali jeliw tɛ anw fasa da tuguni e dugu maa jɛ dugu cɛkɔrɔba bɛɛ de bɛ na imurana bara a bɛ bɛɛ ka nasɔngɔ di aa a ti ɲɛ han e baden jugu aw ma sinji jugu ye a n'a dɔgɔkɛ ti ba la o ka bɛɛ tiɲɛ ma a ye diɲɛ gɛlɛya bɛɛ k'a la o ka bɛɛ tiɲɛ ma dɔgɔkɛ taara hɛrɛ ɲini ka na di kɔrɔkɛ ma hali bi kɔrɔkɛ dusukun finnen ko ka da kan ale bɛna malo o ye ale ye juguman min kɛ o la o dɛsɛra ka bɔ a hakili la ko ale tɛ malo fɛ fo a ka dɔgɔkɛ fa kɔrɔkɛ jugu wulila o don a taara ka taa se samara senkelentigi dɔ ma ko samara se somakɛ dɔ bɛ yen ko samara senkelen senkelen de b'a la a ko n nana wari bɛ n kun bi n b'a fɛ i ka mɔgɔ dɔ faga n ye ɛɛ o ko mɔgɔ jumɛn a ko imurana ɛɛ a ko cɛnin sangatigi min nana dugu kɔnɔ waritigiba ye n'a ye hɛrɛ kɛ dugu bɛɛ e b'a fɛ k'o de faga ɛ a ko e tɛ wari de kɔ a ko ne bɛ wari de kɔ a k'i bɛ joli kɔ aa a ko bɔn a maa faalan min bɛ ne bolo n b'o kɛ min na n bɛn'o f'i ye bi i bɛ waa bi naani di yan kɔrɔkɛ y'o bɔ a y'o di a k'o tɛ baasi a ye diden nabɔ dikisɛ a ye kirisi kɛ diden na a k'i ni nin ka taa a ko n'i ni nin taara aw bɛ baro la i bɛ diden dayɛlɛ ni maaw nana foli la i b'a tɔgɔ fɔ a ye taa imurana faga dakuruɲa kelen a bɛna i sigi imurana la n'a y'a kin n'a farikolo fununa tumu bɛ don a la nɛn bɛ don a la fitiri bɛ se waati min na i dɔgɔkɛ bɛ sa kɔrɔkɛ yɛlɛla a bɛ fɛ ka dɔgɔnin faga tɔgɔ de nɔfɛ sisan dɔgɔnin sanga min bɛ dɔgɔnin na o de ma bɛn kɔrɔkɛ ma dɔgɔnin ni hɛrɛ min nana o ma bɛn a ma a ma hinɛ a la ko dɔgɔnin wolola ale ɲɛna e kɔrɔkɛ jugu filɛ kɔrɔ